Mudziwe chinthu ichi mmoyo uno, pamene inuyo mukuchita bwino, mukupambana, zinthu zikuyenda, ndi ochepa amene amapangira ndamanga, ndi ochepa amene amakulimbikitsani, kukupemphererani, ndi ochepa kwambiri. Koma nthawi imene mudzangoti mwalephera, mpamene mudzazindikire mulingo wa anthu amene amakutsatani zimene mumachita. Ndi nthawi imene anthu adzapeza cholankhula. Moyo uno munthu ndi wovuta kuti umusangalatse. chilichonse chimene inuyo mungachite munthu adzachipezera chifukwa and moyo uno mayesero simungathawe dziko lino tikukhala lino anthu amalankhulabe olo mutapanga zabwino bwanji mukampatsa munthu ndalama mwachitsanzo munthu analibe ndalama si onse koma ena mwampatsa munthu mwachitsanzo muli ndi uh, uh, uh, tiyerekeze malawi muli ndi 100000 ndiye mwapanga chisankho mukunena kuti ndifuna ndimgaireko uyu ndalama nde inuyo pakumgaira munthu uja ndalamayo iyeyo wayiona ndiye kumpatsako 5000 inu nkukhala ndi 95000 iye uja wayiona waona chimpukutu athokoza koma kumbali ayambaso kupanga mapulani ah, wandipatsa yochepa iye watenga yambiri ndimene munthu alili koma chonsecho analibe munthu ndi wovuta munthu ndi wovuta chimene amafuna anthu aone nkugwa kwanu kwenikweni akaona kuti mupita patsogolo chimene amafuna amayembekeza kuti amve tsiku limene moti mwagwa tsiku limene adzapanga makomenti tsiku limene adzalankhula zakukhosi koma chinthu chimodzi chimene chimandisangalatsa nchakuti munthu amene mulungu wamdalitsa munthu amene chala cha mulungu chaloza palibe amene akhoza kukwanitsa kumgwetsa pansi musaiwale mawu amene akufotu a, aku a, ali mbuku la esaya chapter number 54 verse 17 bible likunena kuti palibe chida chosuliridwa iwe chimene chidzapindula ndipo lilime lina lililonse lokangana nawe mchiweruzo udzalitsutsa Okondedwa, anthu ngoipa koma Yesu ndi wabwino. Munthu amakhumudwitsa koma Yesu ndi wabwino. Mwakhumudwitsidwa kodi? Osafooka, dziko ndi choncho. Tiyeni tidzipita. Tiyeni timkakamirebe Ambuye. Munthu nde okhumudwitsayo. Kaya ndi amuna anu akukhumudwitsani kaya ndi akazi anu. kaya ndi amayi anu, kaya ndi brother wanu, kaya ndi nzanu wa pa mtima mm, wakukhumudwitsani, khululukani, pitani chitsogolo. Zimatha kutheka zimenezi kuti munthu ndi mzimayi ndiye wakumana ndi mzako amene akuvutika ndiye wanena kuti tiye nzanga ndikakusunge kunyumba kwathu ah, tidzikakhala limodzi mu nyengo inoyo ndifuna kuti ndikupezere ntchito ndikuona ukuvutika nanga si mzako mm? kungontenga kumsiya mnyumba kungopita iwe kuntchito kaya kuchokapo ayamba uh, uh, kupanga seduce kuyamba kupanga zizindikiro zoti afuna ayambe kuzembera ndi amuna ako mpaka kuyamba kuzembera ndi amuna ako kuyamba kuzembera ndi okondedwa ako zimenezi zimachitika mwaona so chinsinsi chake nchonena kuti inuyo Mudzingopita chitsogolo, yendani moyo okhululuka. Sindikutanthauza kuti musamathandize anthu. Sindikutanthauza kuti musamakhululuke. Sindikutanthauza kuti musamakhulupirire anthu. Aa, mudzikhulupirira anthu. Mudzikonda anthu. Koma munthu musamamkhulupirire 100 peresenti. Ngati mungamkhulupirire munthu, mkhulupirireni 40 peresenti. Perekani chikhulupiriro chonse kwa Ambuye Yesu 100%, chifukwa munthu amakhumudwitsa. Munthu amakhumudwitsa. Mamuna amene akukuuza